A Elson Soko atisiya. Amenewa amakonda kuchita sewero limene amaika pa mbc, Radio 1 ndipo amatchuka ndi dzina loti Anyoni. Koma chimene anthu ena anaona kuti chinali chopatsa chidwi unali mwambo umene unachitika pa maliro awo. Monga tikudziwa maliro, ku Malawi pamachitika zinthu zosiyanasiyana. Pali maliro amene amaika ndi a chi mwambo wa chikhristu, ena a chisilamu, ena a gule wamkulu, ena mwina oti samapembedza mkomwe. Koma anthu anadziwa tsiku limenelo kuti a Elson Soko anali membala wa chipembedzo cha makolo. Nchifukwa chake lero mu programu ya Cruise 5 tikufuna timve zambiri za chipembedzo cha makolo. Tili ndi mlendo wathu amene ndi Chifuno Chifundo Mlambe. amene atiuze zambiri za chipembedzo chimenechi ndakulandirani chifundo zikomo kwambiri ndi, ndi chifuno kapena chifundo onsewo chifuno loyamba lapakati chifundo okay kenako la bambo mlambe ndiye mlendo wathu mu programu ya lero ya cruise 5 kuchokera ku chipembedzo cha makolo uh, M- zipembedzo zinazi kumakhala mamembala chabe a mpingowo ena agulupa ena abusa ena muli ndi udindo kumeneko e panopa ndikutumikira ngati olankhulira chipembedzo cha makolo okay yabwino ya Chabwino. ndithu Ah, ndiwe wachinyamata ndithutu zoona kusonyeza kuti za chipembedzo chimenechi ndiye kuti unachita kuuzidwa osati kuti ayi kuchokera kalekalero tinkatere ndiye kenako zikatere nawenso ndiye unachita ku- kuphunzira kuphunzira okay yabwino ndithu ndithu koma kobadwa ndi kokulira nkukhala kuti ndabadwira mblantyre momuno okay. Ah, kukulira mblantyre nso momuno ndakhalapo kuzomba mulilongwemo komano kwakukulukulu ah, ndikonkuno ku mblantyre munyumba mwanu munabadwa mwa anthu angati tinabadwa anthu 7 iwe nkukhala wachingati ineyo wachiwiri komanso mnyamata yekhayo Oh. Oh. Makolo alipo? mayi okha alipo Ah, chabwino. muno blantyre koma bambo anatisiya 2017 Pepani. ndithu Mmene makula makolo amachita chani? bambo anga agwirako ntchito tingati mwina moyo wawo wonse kapena nthawi yonse ndakhala nawo anali chi- amagwira ntchito ku mtl Okay. mayi amapanga business Iwo sanali achipembedzo cha makolo kapena ayi Ehe. ayi banja limene linayambira ku chipembedzo cha chikhristu chikatolika uh, komano kupita kwa nthawi mayi anatulukako kupita ku chipembedzo cha mboni za yehova kumene kulinso ku chikhristu konku uh, kumapetopeto ndithu kwa moyonso wa bambo anachoka nawonso kubwera kutsatira konku ku, ku, ku chipembedzo chimenechi cha mboni za yehova ah chabwino eya titi unayamba kalekale utangobadwa kapena unayamba kuchitako chikhristu kena nkuchita kupita ku chipembedzo cha makolochi Iya ndinapita ku chikhristu monga mwana aliyense amaleredwa mchipembedzo chimene cha makolo ake eya ndiye tu ndakhalapo ndithu kuchikatolika Ah, kupita kwa nthawi popeza pa- pakhomo kuti munthu umasamira kwambiri kwa amayi Eh, mayi mmene anapita kuchipembe- kutuluka chikatolika ndinalowanso kukumboniko ya koma ndikuyenda mu zonsezi chinthu chimene chinayamba kusintha kaonedwe kanga ka zinthu zauzimu chinali nyimbo za reggae oho eya chifukwa choti nkho- makhomo ndinabadwira ali bambo anga woyimba mmodzi amene amamumvera anali bob marley yes ndiye inenso ndimamveranso nyimbo zimenezi monga za pakhomo pachinyamata tinali ndi chikhalidwe chomasunga nyimbo zolemba ndene ndimasunga ndithu achina UB40 bob marley osiyanasiyana komano bob marley ndinayamba ndinayamba kumamumva zimene amanena mu nyimbomo mu nyimbomo kuti muli uthengatu kuti munthu amanena zimenezi ndiye zinayamba kunditenga mtima mpaka mumtima mu ndinayamba kumazimva kuti ah, koma ine zikhulupiriro zake zitu ndikuganiza ndikukopeka nazo nde ndimakhala kuti ndine mkhristu pa cover chabe Eh, komano mu mtima komano mundima- chiphunzitso china china chinayamba chinayamba kulowa kumakokeka chirasta kuma- kumakha- kumazimva urasta Eh, eh, eh. ineyo koma ndi- ndingakonde ndili rasta Eh, koma kupita kwa nthawi iribenso mu rasta muja ndi ziphunzitso zina ndinayamba kusemphana nazo ndiye mu chirasta muja ndinangotengamo zinthu zokonda africa timati pan africanism mu chizungu kulimbikisa umodzi wa anthu akuda ndi chiphunzitso chimene ndinagwiramo kwambiri ndikumbukira kuti it must be 2008 or 9 ndinasiya ndithu ku chikhristu kupita kungokhala munthu basi kungokhalano munthu wokuti ineyo ah, ndiona bwino kusogoloko ndi periodnso imene ndinali ndikuti ndi ndangopanga chinkhoswe kumene ndi mkazi amene ndili naye pano ankandifunsa kuti ndiye tsono mpingo wuti tizipembedza akapita kwa makolo anga amuza kuti "Ah, inu amuna anu aja muzalimbikisa anangofowoka ndiye omwe andifunsa akazi anga aja kuti "Ah, inuyo nde kwenikweni tizipemphera mpingo uti mwana wabadwa tizipita kuti "Ah, tadikira ni kaye ndikus- ubatizo uyenda bwanji ndikusova kaye cha ma year 2000 tinayambisa bungwe ndi anzanga timati pan african movement mmene ndinali nazo serious kwambiri Iya. za pan Iyi, african ndi tinafika timatikonda kuti si marasta koma tikugwirizana ndi pan africanism ziphunzitso za achina marcus garvey kwame nkrumah kuti maafricans tibwere pamodzi tizipanga zinthu za africa mwina atakhala dziko limodzi zinthu ngati zimenezo koma 2008 or 9 ndinapita ku msonkhano amati mkumano wa abantu chaku Namiwawa uku kwa nzathu ena amene tili nawonso mchipembezomo ndikumene ndinaona koyamba munthu akuthira nsembe zachikuda ndiye ndinadabwa ah, izizinso nde ndimati ndine panafricanist ndimaziwa za mbiri ya afirika Koma izi sindikuzidziwa. izizokha sindikuziziwa Eh. Eh, nde ndikutsala nde zitatha mwambo uja ndinamfusa izizi ndi ziti inetu ndi wa chipembedzo chamakolo oh ah, ine ndikufuna nditaphunzira zimenezi zambiri nde ndi pamene ndinapeza kuti ndayambapo ndipo iyo jana ndiuza kuti inensotu ndingophunzira fana yesu ndiwachinyamata inensotu zinthuzi ndingophunzira koma imani kaye ndikukumanitseni ndi mkulu amene wachikulire timati bambo ng'ombe amakhala ku bango Eh, ndi amene ano anayamba kumandilongosolera zambiri ndipo ah zinandigwira mtima kuti ah I think chija timachedwa ndimafuna chija avingitu ineyo kukondakonda za chiafrika chija o kupembedza kwanga sikungokhala kwa chiafrika komwepo ndi mlendo wathu mpulogalamu yalero ya cruise 5 ameneyu ndi chifuno chifundo mlambe ndi mneneri wa chipembedzo cha makolo ndi membalanso wa chipembedzo chimenecho ndesimdziwatu nyimbo nanga mpulogalamu timakhala tikumveranso nyimbo Eh, nde inuyo nde- nde- nde zikhala zagule zokha- Yeah, nde zikhala zagule Eh, zokhazokha guleyo atalowapo ndakasiza makolo guleyo atalowapo sangala kuise yayi nyimbo yamba ikhala nyimbo yayi komano nyimbo yoyamba mwina kukhala ngati kuwalawitsa anthu ikhale yoyimba mwini wakene inuyo Eh. mmayimba ndinayimbapo nyimbo zingapo nde imodzi tinayijambula Alright. nde ili ndi uthenga zogwirizana ndi zimene tikuphunzitsa chabwino mpulogalamu iyi nde ikhala nyimbo yanji timati kumanga umodzi kumanga umodzi yeah. kumanga umodzi oyimba uh, moto africa moto africa akuti kumanga umodzi nde nyimbo yathu yoyamba lero mpulogalamu ya cruise 5 Munthu wakuda unimbesele nayo niwo nayo niwo yomanga umodzi kumanga umoja pakati pa anthu akuda pakati pa anthu afrika masuka

ndodi umodzi ndi mphamvu afrika sangathe kuthetsa njala nkhondo ndi umphawi popanda kumanga umodzi kuti ngakhale panopa timati tili ndi ufulu wodzilamulira maboda omwe mzungu anasiya angu- ndi programu ya cruise 5 ndipo lero tili kuno ku blantyre kwa hara kwa haraba mwina haraba kwa halaba kwa haraba Mwina ena nkumati amenewa nde kuti mwina kumeneko ndi kukachisi wawo amene amachitira nanga si akuona ndi background iyi akuona akuluawa ali apa misomali nkhope yonse yani komano iya ano si- sikuti sikuti ni kuno mumakumanirana kuno iya. Ayi, kunoku Kuti ndi this kwa- is just an art gallery ali kale komanso cafe anthu amadyanso Amadzadyera konkuno. koma momwe mukuonera ndi kumalo achikhalidwe eni ake akunoku timacheza nawo amagwirizana nafenso muziphunzitso zathu zinazo osati kuti ndi achipembedzo cha makolo Ayi. koma amatha ku- monga bukhu limene ndanyamulali ndi limodzinso ndinalemba la ziphunzitso zathuzi anagula ndipo zinawasangalatsa nde timacheza nawo amakhulupirira kuti zachikhalidwe za chiafrika zipite patsogolo okay. nde tinaona kuti malo anowa ndi malonso abwino kupangira pologalamu ngati imeneyi akuti buku ilinso uh, likupezeka konkuno uh, kubwezeretsa umunthu, lolembedwa ndi Chifuno, Chifundo Mlambe ndi Zanga Phee Chimombo. Buku lake ndi limeneli. a, Mmenemu akulongosola ndithu nkhani yambiri yokhudzana ndi chipembedzo cha makolo, Eya, mbiri ya anthu akuda mm, yatunthu Buku limenelitu ndi, ndi lopatsa chidwitu ndithu ndithu chifukwa muli ya ufumu misamuko misamuko ya ya anthu akuda kuti tinachokera kuti anthu muona chiyambi tinachokera kuti maufumu athu komanso misamuko kuti anthu mumva achewa anachokera ku Kongo angoni anachokera kuti misamuko imeneyo yomwe anayenda anafufuza Mhm, nkuzilemba kuzisonkhanitsa mmene. akuti usautso wa ukapolo ehe, maafa Ah, utsamunda mfekane yeah. um, anamandwa mu mbiri ya africa ndiye pa, pa, pa, pali anthu osiyanasiyana Osiyanasiyana amene- ongoyambira. achina kwame nkrumah marcus mosiah garvey eh, Julius julius Nyerere. nyerere robert mugabe eh, gawo lachitatu tsala moyo

ati ati- tinasangalala kwambiri atikhululukira ngongole imeneyi kukumbukira tsankho pa malonda ndi upangiri timamanidwanso mas- malonda nthawi zinake malonda athu sangapite kwawoko koma awa kwathu kuno akubwera akuti ukapolo wa mmaganizo anthu ali ndi ukapolo wa wa mmaganizo mmaganizo ndiwoperewera mmaganizo mwawo. kumangidwa mmaganizo kumaopa kuganiza zinthu zina kuopa kuti eh, ah, ndi- ndi- ndioneka ngati Eh, ndine wopulukira eh, kapena ndi ndalakwitsa ali kum- maganizo ali ndi malire ndi ukapolo. ganiza mmene ungathere utere malire mmene ungathere. Osa- osati kumadziletsa Kumaopa ukoko kuti- ndisaganize kwa Ayi, Iya, iya. ati ndipenga ati ndikaganiza kwambiri ndipenga nanga kuti anthu amene anapanga magalimoto ndege ankaganizatu kwambiri zipembedzo ndiye apa palitu zipembedzo osati masewera iyayi pali chipembedzo cha makedzana cha africa zipembedzo za chikamita ndi chiyani zimenezi ya kamita ndi dzina limene limagwiritsidwa ntchito kumene tikuti ku igupto wakale Eh, mawu oti igupto analinso a agiriki kuatchula anthu kuti uku ndi ku igupto koma eni ake amadzitchula kuti ife ndi akamita Ah, kutanthauza kuti dziko la anthu akuda ndi chipembedzo cha kumeneko zipembedzo za ku asia Mhm, ku asia uku ku asia Eya, ku asia kapena kuti china india madera amenewo ndi kuyika mchichewa kuti ku asia chinativutatu pamene chipembedzo chimene sindingachikwanitse komwe ngati ndikanika kutchula chipembedzo zipembe- akuti zipembedzo zamakono zambadwa za africa Mhm, ngati chirasta chipembedzo choti changobadwa zaka zosachedwazi eya chipembedzo zamakono Azanga Phee Chimombo ndi ndani? Amenewa ndi mmodzi wa chipembedzo cha makolo yi ndi amene pakali pano ali ah, ngati wapampando chigawo cha kumwera kuno chipembedzo cha makolo Okay, chabwino. ndithu Ah, amalawi ambiri ali ndi mafunso okhudzana ndi chipembedzo chimenechi nchifukwa poyamba ndinafuna kudziwa kuti inuyo ah, muona kuti ndi wachinyamata ndithu kusonyeza kuti munachita chophunziranso za zimenezi poyamba tatiuzani kuti chipembedzo chimenechi kwenikweni chikuchokera pati chipembedzo cha makolo achikuda timamaliza choncho oo ife tikungoti chipembedzo cha makolo Yeah. koma pali makolo achizungu Eya, makolo achimwenye, achiluya achi- achimwenye eya, eh, ndi ife timachimaliza choncho Chipembedzo cha Chipembedzo cha makolo. makolo achikuda ndi chipembedzo chonena kuti chilibe siku limene tinganena kuti chinayamba nthawi yakuti kapena anayambitsa ndi ndani mchakale kwambiri mwina tinganena kuti chi- chinayambira kumene kunayambika anthuwo kuyamba kwa anthu mitundu ya anthu munthu akamwalira Kalelo anthu amangoona mwina kuti kakwirire choncho mmene wachitira, komano kupita kwa nthawi anthu anapeza kuti mwina akumalota maloto, peza munthu amene anamwalira uja akuwauza zinthu, mwina kuzinyozera, koma kupita kwa nthawi akazichita zinthu zija kuona kuti mwina zikutheka, ndi pamene anthu anayamba kumadziwa kuti "Ih, munthutu akamwalira samangopitiratu ngati mtengo ukagwa kapena samba, munthu akamwalira pamatsa- pamakhala pamakhala mzimu. nde chipembedzo cha makolo chinabwera chifukwa chakuzindikira kuti kuli mizimu anthufe tikamwalira kumakhala mizimu makolo athu aja akamwalira sikuti basi zatha mizimu ija imatha kumalankhulana nayo ndipo panapangidwa panapezeka nzeru mwina zikuchokera ku mi- maloto omwe aja chifukwa kalero zinthu zambiri zimabwera ku maloto ngakhale mutati mpeze zipembedzo zinazi mwina mwachitsanzo ku chikhristu mpeza m'baibulo kuti anthu ambiri amalotesedwa kuuzidwa zimachokera ku mizimu nawonso amakolo kalero anthu analotesedwa kuti ayi kulankhula ndi mizimu muyenera muzithira nsembe muzipanga motere motere anthu popanga zinthu nkuona zinthu zikutheka ndi mmene panabadwano kapembezedwe kameneka ka makolo kuti no ni ku- ku- mwachidule chipembedzo cha makolo ndi kulankhulana ndi mizimu mizimu yake ya makolo anu osati ina yayi ndipo zinadzadziwika kuti ku- kulankhulana ndi mizimu imeneyi kumathandiza munthu kuti ulankhulane ndi namalenga amene alenga zonse tsopano Mu chipembedzo chimenechi, kapenanso tiziti chikhulupiriro chomwenso chipembedzo, mumakhulupirira kuti dziko linayamba bwanji? Timakhulupirira kuti Namalenga, amene ali mwini zonse, amene anapanga zonse kumwamba ndi dziko lapansi, kaya ndi nthaka, zomera, nyama, anthu, nyenyezi, dzuwa, aliko amene sitimam'tenga ngati munthu iyayi, koma ndi mzimu, mphamvu yaikulu imene imapezeka mu zonse. Chabwino. Mwa inuyo, mwa ine alimo. Mu mwala panjapo alimo, mu mtengo, mu mbalame, mu nyenyezi, mu zuwa alimo, mu mphepo. Ndi iyeyo, ndi mzimu osaoneka. Sitingamufune kuti timpase chithuzi kuti ngooneka chonchi. Tilakwisa. Amene uyu analenga zinthuzi mu nthawi yake, mu makonzedwe ache. Koma ano kuti tichite kunena kuti popangapo, ankapanga chonchi, apanga chonchi, kuchipembedzo cha makolo kulibeko zimenezo. kusonyeza kuti za chinyani kuti chinyani chinayamba kusanduka pang'ono pang'ono ya kukakhala munthu zimenezo sitimazikhulupirira ayi yayi ife ndiponso titha kunena kuti nyozo chifukwa ah, namalengayi walenga zinthu zambirimbiri zinanso zomafananafanana mwachitsanzo mmadzi muli somba koma zosiyanasiyana koma zomaoneka zonse ndi somba ndi ngati munthu mwina akumafanana ndi nyani pang'ono sindiye kuti munthu achokera kunyani kapena nyani achokera ku munthu koma ana a Namalenga amalenga zinthu zosiyanasiyana nyani yonso anamkonda kuti akhaleko munthunso akhaleko koma zokuti achokera munthu kunyani ife sitikhulupirira zimenezo tsopano pamene mukunena kuti mumakhulupirira kuti munthu akamwalira ndiye kuti mzimu wake umakhala kuti ulipo ndithu eti kusonyeza kuti pamakhala kuthekera kuti mzimu uja ukhoza umalumikizananso ndi anthu amene atsalirawa kwambiri ndipo mumathira sembe kulumikizana ndi mzimu wa munthu mizimu umeneyo ija eya ndiye Kumbali ya mzimu wa makolo ndi mulu ndi Namalengayo, mma- mma- mmaika pa pati? Hierarchy yake ili motani pamene? Eh, mwagwiritsa ntchito chi- chi- chi- chizungu chabwino hierarchy mastepe anthu ife kuthupi tili pano tili mmusi pakatipa timatenga kuti pali mizimu imene ya makolo athu ndi namalenga ali pamwambamwamba pa, pa iyeyo payekha Palibe ofanana naye. Moti ifeyo ama, amakolo Namalenga sitimtchula Mulungu ayi. Ife Mulungu ndi mawu aang'ono kwambiri. Sitimanena kuti Mulungu Namalenga. Ayi. Namalenga ndi Namalenga alipo yekha. Sono milungu kwa ife ndi mizimu iyi ya makolo athuyi. Oh, oh, mu- Mulungu, oh, Mulungu simngamutchule Namalenga kuti Mulungu? Ayi ayi. Ife sitimanena Mulungu zimene- ndi yofookerapo. milungu ndi mizimu yokuti munthu anafa ndikufa mzimu wakewo ndiye mulungu Mokuti kafukufuku ndithu wachitikapo ndikupatseni inu mwina mutapeza buku la Chewa Traditional Religion. Azungu ambiri amene anabwera kuno kumafufuza chipembedzo chimenechi anapeza kuti kalelo Chikhristu chisanabwere kuno anthu samagwiritsa ntchito mawu a Mulungu pa namalenga ayi. Dzina lokuti Mulungu inali mizimu ya makolo ako. Ko, eh, komano mamishonari atabwera ndi amene anafuna kupha lingaliro lokuti anthu ah, akhala ngati anthu a posamvetsa amaona ngati anthu akunena kuti mizimu ya makolo awo ndi namalenga ndiye ali ayi musamati kulis- kulibenso milungu ina iliyonse Mulungu ndi mmodzi. mwaona lingaliro sono ife kwa ife za mulungu mmodzi ayi milungu ndi yambiri mizimu yonse ya makolo a anthu ine makolo anga mzimu wawo mulungu wanga koma sakhala mulungu wa inuyo inunso agogo anu mzimu wawo mulungu wanu choncho komano Tonsefe tinalengedwa ndi Namalenga. Kusonyeza kuti ife tikuyenera kugonjera kwa Namalenga. Eya. Milunguyinso ikuyenera kugonjeranso kwa Namalenganso. Eya kwambiri. Milungu iyi ndiye yakhala njira yathu tikafuna kulankhula ndi Namalenga sitingangopita direct. Mmene zilili kuti panopa munthu sungangopita ndikufuna ndikalankhule ndi a president. Supita direct ya. Kumadzera kwa enaake. Ngakhale anzathu a Chikhristu amati timadzera kwa Yesu. Sitingangolankhulana so ifenso chipembedzo cha makolo chimaona choncho kuti Namalenga ndi wampamwamba kwambiri kulankhula naye tilankhulane kudzera ku mizimu koma ya makolo athu ndi imene ingatilankhulire ifeyo chifukwa imatiwona imakhudzidwa ndi ifeyo monga mtundu wawo ndiye tikalankhula tikalira iyoyo ndi imene ingati Namalenga mtundu wanga uwu thandizeni ndithu usathe yayi tsopano chidziwitso chonena kuti muzithira nsembe chimenechi chinabwera bwanji kapena titi kuthira nsembe ndi kutani zinthu zambiri kumizi- kumizimu zimabwera ndi maloto ndipo zambiri zimene zikuchitika ndi anthu akuda monga chikhalidwe makolo amalotesedwa ndi mizimu ya makolo mupange chonchi ndikupasani chisanzo mutani mufunsa asing'anga ambiri kuti mankhwala mmaadziwa bwanji akuuzani kuti ndinalotesedwa agogo anandiuza kuti mukasake mtengo wakuti wakuti wakuti wakuti zimayenda choncho kuchikudako nsembe yachikuda chimwene ndi pemphero lalikulu kuchipembedzo cha makolo chipembedzo cha makolo sitimangoti tiyeni tipemphere kuyambapo kupemphera ayi pemphero lalikulu kuti tilankhule ndi namalenga ndi nsembe nsembe imeneyi mmakonzekera motere choyamba chimene chimakathiridwa nsembe ndi zakudya kapena zakumwa zimene makolo aja amene ali kumizimu aja anakusiyirani amadya ndi kumasangala nazo ndiye zinthu izo zimakathiridwa nsembe komano si nkhani yakudya yokhayi umakonzekera mwina masiku atatu kapena asanu ufunika munthu uthundire kapena kuti kuzizira chichewa china amati kugulula khasu chichewa mwina chomveka bwino munthu wamamuna kaya wamkazi amene ali pabanja kapena suli pabanja uyimike chochitika chakugonana usagone ndi mkazi kaya mamuna kugona ndi mkazi ukhale ndithu masiku mwina asanu uli ozizira osakupanga zogonana komanso ngati umasamba kufunika kuti upewe zinthu ngati mwina sopo kungosamba madzi basi ya kumakhala ngati kuzikana eti kuti ine ndikuzichepesa ndikusiya moyo wanga wanomu kusala mene anzathu a zipembedzo zina amatha kusala chakudya eti iwe umasala zinthu ngati ndithu mwina sopo olo zozola ah, ina chakudya chimene mwina kuti ndizidya mwina mazulo kapena chakudya umayenera zonse kuchepesa usapite kumalo kuti udyenso kwambiri eh, ngakhale mwina mapwando mwina ndiwe okonda mowa sizabwinonso kuti upite kumapwando ukalowera za mowa mwina utha kuphwanya ndondomeko zina za kusala kumeneko ndi umazizira masiku amene aja umayenera kupewa mkangano wina uliwonse ubale wabwino ndi anthu anansi pabanja pako usakhale woweruza kuti ah, icho nchoyipa icho pamene kuti icho nchosiyana ndi icho usakhale munthu ndiye umafuna kuzikana kumene kuja mpakana siku lomwe ukathira nsembe lija nsembe iyi imatha kukhalapo ya pabanja itha kukhala ine ndekha kapena ine ndi apabanja panga kapena ndithu mpingo wonse monga chipembedzo cha makolo kapena kalero zimakhala ngakhale mwina muzi wonse kuti mvula yavuta kuti tikathire nsembe mmayenera kusatira miyambo imeneyi ndi mumapita pamalo amene pamathiridwa nsembe malo othira nsembe ndi osiyanasiyananso ineyo pa inepo nditha kumathira nsembe mnyumba mwanga maitana mzimu wa abambo anga paka kona kutenga mbale yanga kamphika ndimaika zakudya "Ah, abambo anga mmakonda mbewa inu ndabweretsatu mbewa izi ngati nsembe chachikulu mundilankhulire kwa Namalenga izi izi izi anthunso ngati banja amapanga chimodzimodzi mtundunso kapena chipembedzo chathu timasonkhana kuthira nsembe yapachaka kuyamika kuti takhala moyo komanso Namalenga atipatse moyo wautali tiyitane mizimu ya makolo athu ndi mmene nsembe imakhalira ndi zinthu zimene timathira nsembe ija izima- timagwiritsa ntchito ngati timati symbols kapena zizindikiro sikuti ndikuti mzimu ubwera uzadye chakudya chija yani komano ndi zizindikiro chimene chonse chimakhala ndi zizindikiro zongoonetsa kuti mizimu ija itione kuti anthu aja akutiwonadi kuti tiliko mpaka kutibweretsera chakudya ngati tili moyo ah ndikuti anthu aja sanatiiwale ndi mmene tili kuchitira mu programu yathu ya lero ya cruise 5 tikucheza ndi chifuno chifundo mlambe amene ndi mneneri wa chipembedzo cha makolo a achikuda tipumire kaye tichite nyimbo Ah, pano tichiteko nyimbo ina yachiwiri imenetu ikhale beauty within beauty within kuimba kwa dead praise Dead Praise. dead praise akuti beauty within akuti nyimbo imeneyi muli uthenga nde ngati mmavako kachizungu mumvetsetse chifukwa akuti muli uthenganso wapadera mu nyimbo imeneyi kukongola kwa mkati kukongola kuzichokera mkati ati osangokongola panja yayi tenti very much nyimbo imeneyi This Hollywood. ndeti munthu sangathe nde- ndeti sangathe chifukwa mmene mukunenerapo ngati inu mutati mwamwalira apapa ndipo mukangomwalira ndinu mzimu ndi mzimu sungafe tuya kwambiri ndi kuti anthu sadzatha tuya chifukwa chimene ndafunsa pamenepo Eh. ndikutengera ku chiphunzitso chimene ndimakhulupirira ku chikhristu chifukwa ku chikhristu amakhulupirira kuti munthu akamwalira wafa ameneyo ndipo body mind and soul zonse zatha kudikirira tsiku la chiweruzo pamene adzadzukenso ndipo adzapita kaya ku paradaizo kapena ku gahena eh kumeneko ndi zakumeneko ndi- imenezo ndi zina koma mmene mukunenera pano ngati inu mwamwalira Mzimu wanu nkupeza kuti ukadali moyo ukumakalowerera za mdziko ukumakalangiza anthu ukumakapemphera kwa namalenga ndiye kuti simudzadikiranso zotinso kaya mukadzuke kapena mukatani tatilongosolerani pamenepa tap- tapamasulani zipembedzo zinazi zisanabweretse zimene munenazi anthu amakhulupirira choncho kuti kulibeko kuchita kuweruza kuti namalenga basi alembe azilemba m'buku lina lake kuti a joabu mwachimwa lero mwachimwa mwale- mwapanga izi ndi akakuwerengereni siku lina lake akakuukiseni kenako akakuponyeni ku moto muzikayaka moyo wonse zimenezi zi- zinabwera ndi zipembedzo zobwera makolo athu amakhulupirira kuti namalenga alibe milandu ndi anthu actually timakhulupirira kuti amene angakhale nawe vuto kapena kufuna kukulanga ndi mizimu ya makolo akoyi Monga mmene analili pa moyo nthawi imene unali moyo, anali moyo abambo anga, ngati ndalakwisa, ondilanga ndiwowo. Osati Namalenga ya. Namalenga nditha kumuchimwa ine palibe chimene chichitike mpaka nditha kuzafa. Koma bambo anga ngati ndalakwira chikwapu chimabwera. Nde momwemo akakhala ku mizimu ngati ndawakwiisa nditha ku zitha kundionekera zosiyana siyana zosakhala bwino. Nde ndiyenera kumakhala nawo ubale wabwino umene ndimakhala nawo pano kuwalemekeza akamwaliranso chimodzimodzi. Namalenga Ifeyo amakolo sitikhulupilira kuti angakhale wachoncho okhala ndi nkhwizi ndi anthu kumawasungira milandu munthu wafa wavunda kumati koma iweyo ndizakuzusa ndikungodikira nthawi ndi nthawi ina kenako azazuse kenako aziayimba milandu kenako kamakawo chamena kumapa ife sitiona choncho timakhulupirira kuti namalenga ndi wachikondi mene amatulusira zuwa kwa munthu aliyese osasamala munthu ndi wabwino kapena ndi oyipa mvula imagwera pa munda pa wina aliyese eh, chuma chimatha kupiz- kupita kwa aliyese wabwino ndi oyipa koma chiweruzo chili pompano nthawi zambiri muzosatira za zimene umachita ine kuba nditha kugwidwa kumangidwa kuka- kumangidwa kundende uko okay ndi ndi mafunso awiri uh, okhala ngati ofananiranako koma ndi osiyana ndithu poyamba uh, pa chingerezi amati malevolent spirits and benevolent spirits uh, mizimu yoyipa ndi mizimu yabwino kusonyeza kuti ngakhale makolo athuwa timangoti makolo timalemekeza ndithu komabe umadziwa kuti pali makolo ena amene ndi ankhanza kwambiri kapena ozunza kwambiri kapena amene samachita zinthu zabwinoyi koma panali makolo ena oti ngakhale kumwalira mudzi wonse kuti koma kulira, pa tataya munthu tataya tatayika munthu. ngakhale dziko mmene tinatayira asoko ehe Eh. tsopano tiyambire ndi awo oyipa awa amene oti anthu ali kuti "Ih, koma awawa sindiziwa kuti mtima wawo ngotani amwalira ndiye tizipita nkumakapempha nkumakauza kuti pitani kwa namalenga pamenepa inu mumapaonapo bwanji anthu amene muchikhalidwe moyo wawo uno samakhala moyo wa chikhalidwe chabwino umene timaupanga summarize kuti umunthu chikhalidwe cha umunthu ngati wachitaya mukha- moyo unowu mizimu im- ime amakolo kuti imatha kukukana osakulandira ukamwalirapo eya ndipo ikakhala kuti wa- wakhala mu mkhalidwe umenewu ndi uja uma- uzimu wako umakhala chimene anthu amati chiwanda chosakhazikika nde ngati sunalandiridwe ndi ngati kuti munthu unapita ku, ku joni nde wabwerera kumudzi kwa pamodzi pano anthu akukukana iwe pano ayi munachoka munachokanso ndi chipongwe ndoti ulibe malotu sukhala munthu wolemekezeka ngakhale anthu osalaja sangamakuitani mzimu wako kuti authandize chifukwa ndi munthu wokuti ndiwe munthu wosalemekezeka sunasiye mbiri yabwino nde mizimu imene timayitana nthawi zambiri imakhala mizimu imene inasiya mbiri yabwino inachitira zabwino mizimu imene sinachite zabwino imayiwalika kufufutika nkuti sikuyitanidwa ndi akumoyo kuno nde ku mizimukonso ndiyonyozeka si ili pakati pa mizimu ya makolo athu ena ndizikupezana kuti mizimu imene ndi imene imapezeka kuti yagwidwa ah, ngati ukapolo ndi anthu amene amatha kugwiritsa ntchito mizimu kupangira zoyipa mwachitsanzo inu mumadziwa pali asing'anga ah, a nsupa munsupatu mumakhala mzimu nkona amati nsupa imalankhula nsupa silankhula mzimu koma mizimu imene ndi imene imagwidwa ndi anthu ndithu mwina okhala ndi mphamvu zamasenga ndikumayigwiritsa ntchito mwina kumapangira zinthu zoyipa kuloza anthu kupangira za ufiti mizimu ya anthu oyipa imeneyo eya ndipo ndikuti ntchito imene ikugwira si yabwinonso yayi ndiyosalemekezeka komanso ndikuti sikuyitanidwa monga mizimu ya makolo popitirira pa mfundo yomweyi kodi mzimu uli ndi mphamvu yochita chinthu kwa anthu usanapemphedwe kapena asanathire nsembe? Ayi. Ndiye mwinanso nsembe sinakafunikira ayi. Pakufunika ndithu mulankhule nayo muyithire nsembe ndipo iyoyo ija ikondwere ndi nsembeyo ndiye ikuchitire zinthu. Koma koma mu chiphunzitso chanu mzimu sungathe kungolowera wokha pa Ayi. zochitika za pa dziko. Sizitero. Ndiye bwezi titakhala ngati ndi ma malobotitu. Mizimu ijanso ili ndi malire ake a zimene ingachite ndi anthu. Monga mmene tilinso ifeyo tili ndi malire mmene tingachitire ndi anthu ena. nayonso mizimu ili ndi malire ake nde pamadalira nsembe ndi pakufunikira kwa nsembe kuja nde mizimu imene sikuyitanidwa ndikuti singachitenso kanthu mu uzimu mwayipha imeneyo chabwino ndiye lina limene ndimati lili lofananira nako koma lili losiyana pang'ono chiphunzitso cha ku chikhristu chimene chimanena kuti kuli paradaizo komanso gahena Ngakhale si cholinga chake komanso pena chimathandizabe anthu kuti azikhala moyo wabwino polingalira kuti, Zimene ndikuchita padziko pano. ndi zimene ndikapse kutsogolo zidzandi- zi- zidzandithandizira kupita ku gahena kapena ku paradaiso. Eh, Mu chiphunzitso chanu kapena mu chipembedzo cha makolo achikuda, mmakhulupirira kuti chimene chingamulimbikitse munthu kuchita chinthu chabwino kapena kusakhala ndi nkhawa kuchita choyipa ndi chiyani? zosatirapo za zochita zako choyamba padzikopo chachiwiri kupangisa mizimu kuti ikufulatire pali nyimbo ina ya joseph nkasa amati yakwiya ndi mizimu eh, mutayimvesera bwino imalongosola bwino kwambiri chikoka chimenechi cha makolo kuti nthawi zinake zinthu zambiri za padziko muno zimasiya kukuyendera mizimu ikakwiya mwakuti anthu awuzidwapo kuti "Eh, inutu mukathire nsembe mupepese mizimu uh, kuli Chichewa chake kuli mawu akuti tsambi kapena minyama munthu umatha kutenga minyama kapena tsambi munanena kuti mizimu singathe kufikira munthu posa- posayitanidwa ndi nsembe Koma pomwepa mukunena kuti ngati munthu ukuchita choipa, mizimu imatha kukukwiyira ndipo umatha kupezeka kuti ukukumana ndi matsoka kapena minyama. Tiyerekeze ndikuchita katangale kwambiri Eeh. ndipo chifukwa cha katangale uja ndatenga ndalama za ana amasiye ndadya, ndatenga chani, mijigo sindinakumbe ndadya, tsopano ngati minyama izibwera kwa ine minyamayi ikuchokera kuti chifukwa mako- mizimu ya makolo anga ngakhale itakwiya nane singathe kufikira kwa ine pokha pokha nditaitana mu nsembe iya Chi- chi- chi- ikubwera chifukwa chonena kuti pomathira nsembe paja chimodzi chimene mizimu imakuchitira ndi chitetezo komanso kukupatsa mwayi ndipo poti sukuthira nsembe komanso ukuchita zoyipa palibe chitetezo chochokera ku mizimu zotsatira za zimene ukuchitazo zitha kubwerera popanda chitetezo komanso mwayi umene mizimu ija imakupatsa sukubwera kwa iweyo mizimu ife sitikhulupirira kuti imakhala kuti ndi ntchito yoti izibwera izikulanga chani koma ngati wadzichotsa mu unansi wako wabwino ndi makolo amenewa mizimu yako wadzichotsera mwayi wadziika pamalo pokuti ena anokufunira mwina zoyipa atha ku- akhoza kufikira kukufikira, atha kuba- osakuteteza eh, ya. osatetezeka. Mizizi- mizimu osakuteteza koma ku- utangoti wapitirira wapirira pa nthawi imeneyi wapirira mu zimene wachita wachita zoyipazo ndipo zakuthandiza wasangalala kupezeka kuti wamwalira basi wapulumuka chifukwa kuti nanga mzimu ukoko ngati umazunzika ngati kuti ayi ayi makolo anga andikana zakumizimu zimenezo zakumizimu sitinganene ndendende poti palibe anapitako kumizimu koma amene tanenamo chakuti Ah, koma ngati si bora- sunakhala- bora ungowolokera Eh, ufike mbali koma inayo ngati basi. sunalandiridwe pakati pa mizimu chifukwa mizimu iyi ina ili kutchetcheso ndikuti khalidwe lako chesiri kutani silikusangana nawo kuti anthu akamwalira adzaukanso kapena akamwalira munthu patha basi Ife a makolo timakhulupirira kuti munthu akamwalira, wapita ku mizimu ya makolo ake kumene ku mizimuko ukalandira ulemu malinga ndi ntchito zako kuno komanso mwinanso ukatha ku- ku- kusaonedwa bwino kapena kusachitidwa bwino malinga ndi ntchito zako komanso a makolo timakhulupirirabe kukhululukirana kumene kumachitika pano ndipo tikukhulupirira kuti kukhululukiranakonso kumathanso kuchitika ngakhale ku mizimuko koma ch- pa nkhani ya kuuka ife sitikhulupirira kuti mmene wafa munthu pakapita nthawi kuzabwera nthawi yake anthu aja azauka koma tili ndi kuuka kumene timakuona ifeyo kumene kumachitika mmoyo omwe uno kuuka kumene kumachitika monena kuti mukubadwanso kwa ana Mizimu yakale ina imathanso kubwera m'moyo uno. Tata- tama- Tatambasulani pamenepo. Mwana akabadwa kuchikuta kumakhala kubweranso kwa mzi- mphamvu ya kapena mzimu wa mumtundu momwemo. Ndiye nchifukwa chake mu chikhulupiriro cha anthu akuda ambiri amakhulupirira kuti mwina mwana akabadwa kalero kuchikuta atenge dzina la agogo ake Mwina inu mwamvapo anthu akunena kuti ii akuti aja nde abweraso ndendende mwanayi makhalidwe a agogo aja. Sikuti nde kuti gogo uja ndendende wabwerapo ndipo azikumbukira kunena kuti ah inetu ndinali moyo unowu muna 1960 nde ndinamwalira ma 80 panopa ndabadwaso 2000 aa koma kubadwa kwa ana pa mtundu, mtundu wa makolo kumakhala kupitirira kwa mizimu ija. Oh, tsono mumakhulupirira kuti mwina ineyo ndikhoza kuti mwina ndine agogo awo agogo anga Eya, mwinaso mwina mwina kaleni Uko, mbuyo. eh, mbuyomo ndi Eya. anabwera anadzabadwanso ah, Eya. ndi ineyo tsopano Muno umoyo. moti anthu ena ake atati aona akhoza kunena kuti koma mmene amachitira uyu Ndendende ndendende tumbe anali mmene ankachitira uyu ndoti agogo mzimu aja. uja wadzalowanso mmenemo Eya. Ndipo chimene chili ndi maziko a ufumu wachikuda. Muzoona kuti mfumu yachikuda iliyonse imatenga dzina la mfumu yakale ija. Oho. chifukwa ndi chikhulupiriro chonena kuti um, mfumu ikamalowa mzimu wa mfumu yakale umene unayamba ufumu uja umabweranso uma- umakhala mwa uyu Muz- mukataonera maliro a chingoni ma- mtembo ma- maliro akatuluka panja amatenga mfumu yaing'ono ikulowa ija imakakhala mpando pambali apa ndipo amachitika mwambo osamuka kuti mzimu wa mfumu iyi ikulowa mwa mwanayi ndi chikhulupiriro ndithu cha makolo akale kuti ndithu ah, mt- moyo wa wa anthu a makolo ti- umaonedwa kuti uli patatu uli mwa ife amene tili pano mizimu imene inachoka ndi mizimu imene ikubwera imene sinabadwe Eh, isanabwere ndipo timakhulupirira kuti ndi- tingozungulira moyo umene u- ungozungulira si moyo wasopanoyi ndichifukwa pachi- pachikuda ndi chinthu chos- choopsa kwambiri munthu kuti amwalire osasiya mwana iyi ndi mwapha mtundutu chifukwa nde kuti continuity ija kapena kupitirira kuja mwadula moyo umene tinawo ifewu umangozungulira umachoka mwa ife kulowa mwa ana athu uchokera mwa makolo athu amene ali ku mizimu kulowa mwa ife kuti ife tikazamwalira uz- ukuzungu wa- wasala mwa ana aja ukupitirira wongozunga ndi chi- kaonedwe kathu ndi kameneka ndi kuuka kwathu ndi kumeneko kuti usiye mbewu mtundu ukupitirira agogo ambuyo moja azabweranso mwa ana athu zikusiyana pang'ono ndi kukhulupirira ndi nkhani ya reincarnation imene amakhulupirira zipembedzo zina ngati mahindu ndi Eya, ena zinthu otero. za ku Asia, tazitchula. chifukwa eh, amene zilimoso mu za ku asia mnakanika kuwerenga Eh, ndi ku Asia. mwalemba nchi- mwa- mwa- Eh, mwalemba talemba chichewa chichewa. Ku chichewa Asia. rising ku asia ku asia um, kumene kuja amakhulupirira ena amakhulupirira kuti mzimu umatha ukalowa mu nyama zina osati mu anthu okha ayi ndiye maona kuti mwina galu wa- wa- wovuta kwambiri Mvula kaja amene muna ndi anthu kuti uzisamala chifukwa upeza kuti podzabadwanso kupeza kuti mzimu wako wakabadwira mu olowa galu. mbuluzi kapena Eh, mu eh, galu eh, eh, Eh, eh. ifeyo sitikunena kuti timakalowa mchinyama Chabwino. Eh, timaona kuti ndithu umazabadwanso mwa munthu kupitira kwa komanso umene amunena kuti reincarnation amakhulupirira kuti omwe omwe uja munanso akabadwa munthu amatha kubadwanso munthu nkumakumbukira kuti inetu kumana nakhapo moyo wina wake ife sitikuona zinthu mwachoncho chinachitika nchani kuti papezeke kuti chipembedzo chifukwa panopo basitu anthu- mulipo anthu ochepa kwambiri panopo kuti ufufuze malawi munolo kuti ayambe sensasi muona kuti Eh. chikhristu chili patsogolo Ah, ayi kwambiri. chisilamu chili patsogolo ayi chachani zoona chipembedzo amakolo mwina chosapezeka konkomo Eh, pa sensasi yapita ija anaonesa kuti a- a- anthu pafupi 186000 mdziko muno anafunsa atakufunsa kuti chipembedzo chanu ndi chani amatchula kuti sensasi chamati traditionist Eh, traditionalist, Meaning- eh, meaning kuti chama- chamakolo Ehe, ehe. Nde aliko ndithu anthu omwe almost koma ndi mmene ndi ochepa. Ndi ochepa kwambiri. Against Mpo- millions eh, of eh, Malawians. eh, eh, eh. Yeah, koma tikuti nchamakolo achikuda koma ambiri wanso ndi achikuda. Buku mu chakuda china munaona usautso. yes Usautso wa anthu akuda unayambira pa ukapolo. Vuto linayambira pa nthawi ya ukapolo. Uh, zipembedzo ziwiri zimene zinabwera mdziko muno zimene tonse tikuzidziwa zinayambira kwawo koma anthu akumene kuja chipembedzo chawo china chinthu cholakwika kubwera kumtenga munthu wakuda ukapolo nde akamatigwira ukapolo kumene amapita nafe amatisintha kukhala chipembedzo chawo okay kusonyeza kuti amaona kuti anthu akuda ife zopembedza sitizidziwa ayi kupembedza ndi kwawo koma mmene ankabwera chipembedzo chinalipo kale ndithu kuno. ndipo chinachi kuchikuda kosi Chinthu Anthu china amakhulupirira chimenechi. ndithu, Ndikuwa anali ndi tinasema. nyani za bwino Actually, bwino. mpaka panopa umboni umasonyeza kuti from cape to cairo sendigo to uje umapezabe mu africa mba anthu ndiwena anthu naiko akati akusunga chipembedzo chakale amasunga chimene chicho Chomwe chinachokera pamene popo mbewu yake ndi imeneyo mbewu yake imene komano kubwera kwa ukapolo kunasokoneza zimenezi makamaka usautso wachiwiriwu utsamunda utsamunda chifukwa azungu anabwera kudzatikhalira konkuno oh yes pauyamba paukapolo kaja amatenga anthu athu Mangotitenga. nkumapita nawo uko koma kumene amapita kujaso tu- samalola kupembedza chipembedzo chawochi oho for your information mutha kufufuza kuimba even ng'oma iyi kumaletsedwa ku usiku ku ukapolo konse oho paja kuimba ng'oma ndi chi- chi- gawo lalikulu kwambiri mu chipembedzo cha makolo kuitana mizimu ng'oma imathanso kuitana mizimu Bubudu, bubudu, bubudu, bubudu. pali ng'oma zoitanira mizimu ndithu oho amaletsa zimenezi Ndi kubwera kuno, kuno, atibwerera kudzatikhalira kuno, ndi kuligawana dziko lathuli ngati munda. E, amati partition of Africa. Eya, nyimbo ija yambiri kubwezedwa munthu ndi makamba imene analigawana ndithu dzikoli ngati munda, kuligawanagawana. Kuti uko ka- kantedza uko iwe imwe chimanga kuyecha ine Ndiye kwanga ndi ataligawana azungu aliyense amene anatenga gawo lawolo mkati mu amafuna kuti chikhalidwe cha anthu akuda chife. chikhalidwe chimene titenge chawo akakhala mafrench amati uh, a- a- assimilation. assimilation. Assimilation, eh, Kuti eh. munthu wakuda iwe chako chonse chikhalidwe ndi unyama umenewo utenge chikhalidwe uzilankhula chifrench uzivala ngati mfrench uzipembeza ngati mfrench ndiye umunthu ndiye ndiye wasandukano munthu mabritish chimodzimodzi ndiye kuona atabwera kuno masukulu awo ndithu amamsiya munthu kuti wanyawo amati iwe zimenezo nzichani zimenezo ayi guleyu ndi mizimu ayi sizingakhale mizimu mizimu imabwera kuti kuze imene imakhala mizimu imavala za white imakhala ndi mapiko a white imakhala mzungu ndi mzimu umaoneka chonchi ngelo amene ngelo ndi mzimu moyo osati zimene ukunena iwe zoya Zisu- ndi kunapangisa kuti no zathu zizife mona chipembedzo chathuchi chinapentedwa china- chinapangidwa dikampeni kuchiyipisira mbiri kuti uku sikupembeza izi nzoyipa izi zamafano nzonyasa zimenezi zimenezi musiye zikakuotchesani ndi pulasinso chipembedzo zina zinabweretsa paja chiopsezo cha moto mukapsa nazo zimenezi kwamuyaya ndi anthu kuuziwa moto ii, zikapsa makolo ambiri anazisiya anaso amene amapita ku sukulu amene amakhalano anthu ochangamuka kumaona kuti oziwa zinthu anayamba kuona kuti ah, zathuzi ah, z- tikhale ngati mzungu ndi amene abweresa chitukuko ndi chilichonse cha mzungu nde nchabwino ndi anthu anayamba kukhamukirako kuti zina zinthuso zimabwera ndi chithandizo funding mpaka lero anthu amalandiratu mzipembezomu mafuta ufa eh, zichakudya eh, zokuti zomvala. sanangobwesa chiphunzitso chokha yayi Ayi, panali amaponya kosolira zokopera zokopera zathu nake kusa- ku- ku- ku- kuNdirande uku wabwera chimene chamakulu amatiuza kuti agogo ake amawauza kuti ife tikuti tipezeke kuchipembedzo chakuti chija anali maswiti ati amatsata mawu amaendera ku maswiti ndi anthu amati tikhamuke kumene kuja basi anthu adatengeka ndi zolandiralandira plus kumauzidwa kuti zanuzi nzokuti zikakuotchesani moto izizi nzoyipa muzitaye mukutero ichi chimafa chimafa ndiyeno ife mimwe ndinao ndi wachinyamata gulu ili mukutiwonali ndi anyamata amene tazindikira kuti "Ah, ah, ah." chathuchi chisafe chifukwa taphunzira kuti timati global consciousness titero kudziwano za dzikoli kudziwa kuti mitundu yaikulukulu imene ikutukuka panopa inasunga chipembedzo chawo ndikupasani chisanzo ma japanese 90 percent of japanese are shintos koma lero akupanga magalimoto a toyota the most popular car in the world toyota ma chinese awo ali ndi milungu yawo zeus confucius eh, buddha zawo za makolo awo sikuti chinachita kulowa Ah, chiliko koma nchochepa anachisungabe choncho koma atukuka apita pasogolo muza- m'zawo m'chitukuko chimene tikuchita kuti timaziona kuti zachizungu Azi- ena afikanso pomapikisana ndi mzunguyo n'kumamposanso koma atasunga chawo anzathu Achilu- Achiluya ali ndi chawo chisilamu achisunga mpaka akupanga zinthu zazikulu kwambiri amwenye chihindu akamwalira amaotchanatu koma mpaka afika kuno ndi anthu amodzi otukuka m'matawuni ndi ife tinaona kuti ah, tsono ife chathu chinalakwa chani komanso sikuti tatenga za enawa zimene zimakhala zikutipititsa kolongosoka koma ife ndi mtundu wathu bwanji sukusintha ayi mwinanso tikupi- tiku- we are getting worse muchikhalidwe tipeza kuti khalidwe pano pamvota ana ka- makolo ambiri ukawafunsa akuuza kuti chikhalidwe chinali kale kale anthu anali akhalidwe Ah, kale lake litilo limene tinkapembeza mosocheralo unali lakhalidwe so pano ta- tatenga zobwerazi ino ndikuzikuta kwambiri zili mbwe paliponse chikhalidwe ndi chili kuti ndizikhala ngati ino zobwerazitu ndi zikutayitsa chikhalidwetu Mu- mukulimbana ndi chikhristu ndi chisilamu ndi zipembedzo zimene mukuti zinachita kubwerazi kapena mumavomereza kuti ayi izonso zilipo adzipanga ndipo osati masewera ife tikunena kuti zipembedzo zonse n'zabwinobwino mtundu uliwonse uli ndi chipembedzo chake koma kutaya chipembedzo chako cha mtundu wako m'dzina kuti cha mtundu wina ndi chopambana ndi kudziderera ndipo ndi chimodzi chimene atsamunda anafuna kuti chikhale mwa ifeyo ndi chimodzinso chimene chatigodomalitsa maganizo kumafika poona kuti leroli tasanduka anthu ongotsatizira ndikupatseni chitsanzo lerolitu azimai athu akati ati atchene atchira chiduku m'mutu ndekuti avindikira tsitsi lathu lakuda kapena alimetamo amangiriramo tsitsi lo- lonamizira koma looneka ngati la mzungu Oye, koma- anthu akuzolatu mafuta kuchotsa khunguli kuti ayere anthu akati apange ukwati wapamwamba amapanga ukwati wachizungu koma kumaona ngati ndi wachikhristu chifukwa m'baibulo mulibe mawu kuti ukafuna kupanga ukwati uvale suti eh, Kuti ndipo mulibe? uvale Za velo kazi mulibe? zoyera mukavale ring ndipo mu- iye mwina mu- inu ndi mnzanga mkhristu mwina mutha kutiuza mavesi amenewo kodi paja povundukula kavelo paja kuti umuone kuti sanalembe kuti Muli- koma muona kuti ukwati umene uja ndi wachizungu mwakuti munthu wakuda lero amati akapanga chinkhoswe ati sindinakwatiretu ndikudikira chikwati pamene funso ndi lokuti kodi ndikuti azungu asanabweretse ukwati wa velo uja ndikuti anthu akuda sitinkakwatirana ukwati wathu ndi chinkhoswe chija kusinthana nkhuku ku- ku- images ndi miyambo ya chikhwasi chikwati chathu nditi Manager. ndi mapiro ake tikutaya chikhalidwe chathu chambiri kuchinyoza ndikupangitsa anthu athu osamadzinyadira chimene ali m'dzina lokuti tikupembeza mulungu anthu ambiri panopa mmutu mwawo kumfunsa mwana kuti mulungu ndi- akuuzani kuti mulungu ndi mzungutu chifukwa zithunzi za kumwamba angelo onse amakhala azungu mwana wa mulungu ndi mzungu zonse za mzungu nzoyera satana akajambulidwa ndi wakuda munthu anyadira chikuda chilipo zipembezo zonena kuti musamwe mankhwala chikuda anthu asamwe zachikudayi komatu mtundu wathu kuti ufike lero unkamwa mankhwala achikuda Eh, koma lero zitsamba anthu- kuli- eh, ena adamaletsa zitsamba. amaletsa zitsamba ndithu muzina lakuti ali akuphunzitsa za mulungu ndefe tinati baibulo lilibe vuto mutati muwerenge mulinso zambiri zofanananso nzamakolozi Oho, ndikupatseni chitsanzo. Yesutu anapita pa phiri ndi ophunzira ake, kunabwera mzimu wa Mose ndi wa Eliya kumamulankhulitsa. Mizimu imeneyi ndi angelo? Mizimu ya anthu akuti anafa kale Eh, kale. uja amati bwanji timange tenti pano. Ati timange Ina msasa hema. ya Eliya. Ina ya uje. Eya, mizimu ya Kodi makolo. ndiyedi mizimu kuti imeneyi? Ah, nanga chani, min- mo- mo- Mose analipo kale, anamwalira kale kale. eliya analipo kalekale Ni- yesu kusonyeza kuti amatha kukapembedza ndikuyitana mizimu ya makolo ake ndikumalankhula nayo ine lero kuti ndinene kuti ndinali kuphiri kukalankhula ndi mzimu wa gogo wanga anthu anena kuti "Ee, zamafano baibulotu anthu amalotetsedwa ayinayo yo, yo ndani awa yosefe kugona kulota kupange zakuti zakuti nkumapanga zinthu zija lero akuti tisam- tisatsate za mmalotoyi agogo anga anandilotetsa ndipange zakuti ayi musachite zimenezo ziwanda zimenezo ndiye muona kuti chipembedzo chonse kumene chinayambira chinali chabwino nchabwinobwino chikhristu chisilamu nchabwinobwino koma ife tikuti si zathu ndipo ngati ndi zathu mwina munthu wina angatipangire pulufu koma mupeza kuti zambirimbiri zimene zili mchikhristu khrisimasi mulibetu mbaibulo koma anthu amapanga celebrate kuti yesu anabadwa 25 which is a total lie olo akhristu ambiri akudziwa kuti baibulo palibepo vesi limene anena kuti pa 25 december anabadwa anangosankha azungu nthawi ina yake tsiku ili leroli anthu akuvu- aku- amati tikusangalalira kubadwa kwa mwana wa mulungu ife tikuona ngati kupanga promote maboza ndi chikhalidwe cha azungu mu dzina la chikhristu ndikulakwika kapena kupanga promote chikhalidwe cha aluya mu dzina la kupembedza ndikulakwika tiyeni tizingopembedza ma- mulungu koma tisadzivindikire mu chikhalidwe cha anthu ena ndikumapha chikhalidwe chathu ndiye ife chipembedzo ichichi cha makolo ndikuona ngati chimene chiku- chikulondoloza chifukwa chikumthandiza munthu wakuda kupembedza kulumikizana ndi namalenga komanso kusunga chikhalidwe chake so zinazi zikumuuza munthu kuti popembedza utaye chikhalidwe chako ndiye pamene tinakachoka tili nazo vuto zimenezo basi komano popeza tili mu democracy munthu azisankha anthu azipembedza koma akamapembedza zipembedzo zinazi azidziwa mbiri yake kuti ndi zimene zinabwera ndi anthu ozatigwira ukapolo komanso kudzatilanda dziko ah, monga atsamunda nkhaniyo ndi imeneyo program yathu yalero ya cruise 5 tikumvetsetsa zambiri za chipembedzo cha makolo achikuda ndipo amene tikucheza naye ndi chifuno chifundo mlambe amenenso akuti analemba buku buku ili kubwezeretsa umunthu analemba ndi azanga Steve chimombo akuti mmenemu akulongosola ndithu kumene zipembedzo zosiyanasiyana zinachokera komanso aku Tsamiranso kwambiri pa nkhani ya pachingerezi amati pan-Africanism, ah, kuti umunthu wa chiafrica ubwerere mchimake. Nyimbo number 3 ikhale nyimbo yanji? nyimbo imeneyi ikhaletu ya Evison Matafale Yes. ija amati yang'ana nkhope yako chifukwatu nkhani ili m'menemo Eh, eh. ndi pachimake pa chipembedzo cha makolo Akuti yang'ana Makamaka. nkhope yako Mm. yang'ana nkhope yanga tifanana ndi mulungu Mm, timangofanana Eh. yeah, ndiye vesi yakumapeto ija amati sopano mzungu atabwera Eh. ndi buku Ndi buku loyera m'manja chizungu chinaphunzitsidwa ndipo chikuda anagonjesa mulungu wanu lero ndi woyera mzungu amene akutiuza pamenepo Mm. ndipo anthu akuda anata anakhulupirira koma taonani lero tangophunzitsidwa chimuona opa kuti ukamuona mnzako ukuopa kaletu ukaona munthu umati ei kali kokha nkanyama wina tiyeni tiyende limodzi achimwene lero timati ei sandifwamba amene kumathawana akutero Evison Matafale akuti yang'ana nkhope mpulogalamu yalero ya Cruise 5 tsopano munthu kuti walowa chipembedzo chimenechi zimakhala bwanji chifukwa kwinaku kumakhala ubatizo tititi ena amayambira ngakhale makalasi kumakhala ngati kumphunzitsa adziwe za zikhulupiriro zawo mmene zimachitira kenako ndithu yayi ubatizo kenako kumakwera kumtundako kumeneku zimakhala bwanji chabwino chipembedzo cha makolo kwa munthu wakuda sumalowa umabwerera umabwerera Eh, timanena choncho eni akefe timati wabwerera chifukwa tikukhulupira kuti anthu onse ama- achikuda original anali ama chipembedzo chawo ndi chimenechichi motofa kubwerera kumene anangotulukamo chifukwa cha mbiri ya usamunda ndi ukapolo umene tanenera muja ukapolo wina wa mmaganizo okutigwirano kumutu kuti tiziganiza mmene mzungu kapena uh, aluya otigwira ukapolo anafunira tiziganizira ndife timakhupira kuti munthu akabwerera chipembedzo cha makolo choyambirira aphunzire ndithu ndi amaphunzitsidwa ndi zikhulupiriro zimenezizi ziphunzitso zathuzi kumufufuta uh, software titero imene anayikidwa ndi zobwerazi Kwa i- zimakhala zinthu zokuti zimampasa munthu mantha eh, ndi uma- timamphunzitsa ndithu Tim- ndi misonkhano yathu ngati mu Blantyre timakumana ku Machinjiri kulikulu lathu uh, pa mwezi kamodzi komanso madera osiyanasiyana ndi masiku awo amene anthu amakumana eh, kumaphunzitsana koma kuti munthu anene kuti tamuvomera kuti walowa timamlimbikitsira kuti azachite nawo mwambo wogwira ufa mwambo wogwira ufa ndi ngati ubatizo wathu eya ndipo amakhala ufa umene umakonzedwa kuti tizithira nsembe ndipo siku msonkhano ngati wapachaka anthu amene azivomera kuti afuna adziwike pobwera poyera kuti ndi a makolo amabwera ndithu wamkulu wa chipembedzochi kapena wansembe amagwira ufa uja ndikumagwira m'manja moni ngati moni mwambo umene timati ogwira ufa kuti no wazipereka kubwerera ku mizimu ya makolo ako kuchoka apa munthu amene amayenera kutenga nawo mbali mu mwambo wa nsembe atire nawo nsembe yake kapena imene ya gulu kuti no ayambe kulankhulana ndi mizimu ya ma- ya makolo ake eya chimene chimakhala tsono ndi kwina kumakhalanso kuti ah, monga ana ah, amayenera ku- ku- ku- kuvinidwa mwambo wachinamwali eti kuli zinamwali za mitundu yosiyanasiyana ayawo a- a- a- asena achewa zinamwali zawo eti koma ife timati kuti ndi chinamwali chathunso chakumakoloku chimene timakonzera ana a anthu amene achipembedzo cha makolo kuti akatha msinkhu aziwe kuti zosatirapo zakutha msinkhu nzotani komanso timaphunzisa mbiri ya anthu akuda kuti aziwe chifukwa aziyenda mdziko limene anthu ochuluka ndi azipembedzo zinazi azidabwa kuti nanga chifukwa chani ife chikhalidwe chathu chikusiyana ndi awawa ana athu amenewa aziziwa mbiri imene ya ukapolo utsamunda timaphunzisakonso ngakhale ndithu uh, masamu chifukwa ifeyo mukufufuza tinapeza kuti masamutu awo amene timasovera masamu awo aku- akupangisa chitukuko cha technology amene akuyerengesera kulikonseko anayambira pakati pa anthu akuda kuno ku afirika oh Eh, ku Kemet wakale ndikunena ucha Oye, zimene Kemet. ndi zokuti uwo munthu atapita pa intaneti kupanga google kuti origin of mathematics mupeza kuti zikukulozerani ku afirika nde ndi zathu nde ta- tabwezeretsanso tili ndi chinamwali chipembedzo cha makolo chimene cha mwezi ukubwerawu tikukonza cha Blantyre kuno chinamwali cha ana a zaka 12 to 14 15 kuti aphunzire kuti chikuda ndi chani chipembedzo cha makolo ndi chani chikhalidwe chathu ndi chani ndipo umunthu ndi chani ndi chimene tima- tikuchita ndi ana kuti ananso akule muchikuda osati kukula mu zinthu zimene zina zikutiphera chikhalidwe ndithu achimwene komano ndikufunabe ndingotsindika ponena kuti sikuti mukudana ndi mzungu iya chifukwa mukugwiritsabe ntchito tu zinthu za mzungu yemweyo amene adzatiphunzitsa chipembedzo chimene mukuti chikufufuta chi- chipembedzo chathucho chikhalidwe chathucho mukuvala zovala za chizungu mukuyendera magalimoto mukugwiritsa ntchito mafoni mu- mumaziona bwanji tekinoloje kapena sayansi, eti, kupita patsogolo mu chidziwitso, kumene anthu akupangira zinthu zonse zimene tikunenazi, mwina zovala, zopanga, sanayambitse ndi mzungu. Mukafufuza mbiri yoona ya dziko lapansi, azungu ndi omalizira kutukuka. Kale kunali ma ancient, amati ancient civilization. Mm, Na- Egypt. Egypt imene timati Kemet. Kunali Mesopotamia, Indus, Chinese civilization.

ndi amene anaphunzitsa azunguwa ngati maromans chichichiso ndimazo nde even writing kulemba kwenikweni kuti tinayambitsa ndife anthu akuda Ma hieroglyphics kupanga- ndi zinzake. Mhm. ngakhale kupanga nsalu ndikuwuzeni inu pano kuti david livingstone atabwera ku Malawi kunoko in his journal anapeza kuti kulowa shire uku anapeza anthu akupanga nsalu ndi kotoni anali ndi nchi is- cholukira nsalu cha tradition amapanga nsalu imatchedwa nsalu ya bafuta Eh, ya And- bafuta, eh. and ma- makomentari amene alipo lero mma- maakaivi ku ku britain akunena kuti ananena kuti nsalu imene anayipeza kunoko it was far better in quality than nsalu imene yopangidwa ku manchester nthawi imeneyoyo Yeah. kulowa shire anthu akupanga nsalu so azungu ngakhale tikuona kuti anabweretsa chitukuko koma anabweranso kudzatiphera luso Kuli maluso ambimbiri amene anthufe tinkapanga. Kupanga chitsulo. Pa miziyamu apa pali ng'anjo yoonetsa mmene anthu kuno amapangira zitsulo. Anthu amasula chitsulotu kuno. Koma lero anthu sitikusula zitsulo, tikunena kuti chimachokera kwa mzungu. Ndiye kukhulupirira kuti tekinoloji kapena za chitukuko anabweretsa ndi mzungu ndi chimodzi cha ukapolo wa m'maganizo tikunena uja. Zachitsulo mukamba amati ngakhale Maravi Kingdom inachokera pamenepo. Eh, Kuti Malawi amoto amapangira amapanga Amasula zitsulo. zitsulo ati m'mapeto mumakhala ng'anjo. Mawu kuti amang'anja achokera anthu opanga mang'anjo. mm. opanga zitsulo so anthufetu tinali otsogola koma mmene anena kuti 500 years ya ukapolo inasokoneza chitukuko mdziko muno anthu amakhala Kuti chinatenga 500 years roughly 500 years anthu akutengedwa kuno munomu kumapita kumapititsa- kwakuja free labor kumakatukulira dziko kumene kuja kunoku anthu angokhala moyo othawathawa ndikubwera ndi atsamunda nde mutha kuona kuti nthawi imene ija amabwezeretsa chitukuko chathu kuno nde zinthu zawo chakonko zitatukuka komanso azibweretsano ngati kudzatigulitsa lero tikuona ngati zinthu zija ndi za mzungu tsono zipembedzo zinazi amati ama kuti- kuti azilimbikitsika mu chipembedzo amafunika azikumanakumana ena amakumana kamodzi pa sabata ena mkati mwa sabatanso kudzakumana choncho ayi kuchita mgonero ayi kuti- kutani ayi ku- kusala kwa mwezi wathunthu Eh. kwanu kumaziyendetsa bwanji ukhoza kupeza kuti tiwapulukira kenako mukupeza kuti waiwalanso Eh, zoti zoona. koma ifeyo zamakolo monga ndanena kuti kuti kupanga kundi kuchizusa chinthuchi kaletu anthu amapanga zinthu zipamuzi makolo zimonga kuti ndi- inali mbali ya chikhalidwe chawo sikuti amachita kukhala kuti ichi ndi "Ah, yeah." chipembedzo ichi chikhalidwe asiyanitsa ndi obwerana ndi azungu adzatiphunzitsa kuti ichi- ati kuli chikhalidwe ndi kuli chipembedzo ife anthu akuda sitinkasiyanitsa chipembedzo ndi chikhalidwe zinali zongolukana-lukana mu chikhalidwe chathu cha siku ndi siku mmachitika za chipembedzo eya muchi- muchi- muchi- chipembedzo sichimakhala ndi siku lake la sunday lokha kapena friday lokha kuchita kusamba kuti tikupita kukapembedza Eh. kubwera kuvulavula kuyambira Cha- siku la tayamba. siku ndi siku ayi chipembedzo chi- chipembedzo choyambirira ndi umunthu moti ife achikuda panopa tikulimbikitsa anthu athu amakolo kuvala zachikhalidwe kuvala ngakhale zopanga tokha zachikonkuno Tikulimbikitsa kugulana tokhatokha anthu achikuda, kutukulana chifukwa mitundu inayi yatukuka chifukwa chothandizana yokhayokha. Ifeyo tikubwerera m'mbuyo chifukwa choti taphunzitsidwa ku- ku- kugula kwambiri za tikati chitukuko timafuna tigule kunja. Tonani zovala. Tikudalira kuti avale kaye azunguko ndiye abweretse kuno kuti tidzazivale. Tikulimbikitsa kubwerera ku zathu. Kumanga kamangidwe kathu, even kumanga nyumba zauzu si chikale. kunyanja uku mbali mwa nyanja nyumba zambiri tu zimene amagona anthu alendo nzofolera ndi maudzu nulama Ah, simukudala. ndanga ndendi ndekuti nkwachimizi kunyanja kuja Ayi, anthu amachoka mtawuni muno. Kupita Kupita kumene kwa kumene kukagula nyumba za maudzuzo koma liomona kuti kuti ndimange nyumba ya maudzu mtawuni anthu ndezitiso zilipo koma hata wati kupanga muike ma muike ma ceiling ndi ma- malata. amene- zikutisaukitsa ndi zimene zoona ngati chitukuko ngakhale tsitsi lenileni ngakhale tsitsi lawo mumati tizichita kugula kunja ndi zikutipatsa umphawi anthu akuda sanene kuti kapena ndi masiku otsiriza umphawi kubwera chifukwa chokuti tataya chikhalidwe chathu tataya kulemekeza zathu mitundu imene inatukukayi inalimbikira kaye kutukula zawo mpaka kuzifikitsa pakuti zitha kumakazigulitsa kwina ifenso tikhale moyo umenewo pamene tikuyandikira kumapeto kwa kucheza kwathu tingowunikirapo zinthu zina uh, ziwiri zitatu poyamba Muli ndi malamulo a mmene munthu akuyenera kukhalira chifukwa ena amaletsa zinthu zina, mwina tiyerekeze kumwa chakumwa choledzeretsa, a mwina kusuta fodya a kapena kugwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo a ndi zina zotero. Ukakhala ku Chikhristu ali ndi mndandanda wa zinthu zimene amaletsa m'malamulo khumi, izi ayi, izi ayi. Kwanuko kuti muziti apapa ndiye munthu uyuyu ndiye ayi tikhoza kumudaliradi kuti akutsatira zonse bwinobwino, mma mumaziyendetsa bwanji? Malamulo aakulu ndi umunthu umunthu tiona eh? ndipo umunthu ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa anthu ambiri sitichita kufuna kuwalongosolera anthu ambiri amanena zimene wapanga apa izi si za umunthutu oh, oh, sam- sachita kulemba yeah. ndipo tutu ali Kuti amene watereyu sanachite za umunthu. kuchitika chinthu apa mutha kunena kuti koma zachitika apa si za umunthu zili m'mitu zinayalidwa kale kwa anthu amene takula mu chikhalidwe cha makolo ngakhale chinthu chikufufutika koma chimasa- chimakhalapo mwachitsanzo inu simumaona kuti maliro kungochitika azimayi onse achikuda apita kumaliro amayamba kuvala mipango kuchotsa nsandala samaphodanso zitenje zimatuluka analemba kuti maliro muvale chitenje ayi Ayi. amangodziwa kuti sindingavale mini mini kapena trouser. kupita kumene kuja basi aya Ayi, ine pano mzimayi aliyense amangodziwa yekha tonse timadziwa zoti kumanda amakumba ndi adzukulu singati yayi kapena amakasegula ndi amfumu umunthu ulimo kale mwa ife nkuona tikuti kubwezeretsa osati kapena kuyambitsa ayi O, unalipo kale ulipo kale ndipo ulimonso koma mwina pa low volume tingoukweza kweza That's back to pakati default pake. settings. eh tu- tuukweze kweza mupeza kuti tibwezeretsa zinthu zambiri mwaona eh? ndi chipembedzo cha makolo chimalimbikitsa kuti umunthu komano zikha- mchi- ma- magulu ambiri a anthu muli miyambo yawo mwachitsanzo mitundu ina pakati pa anthu achikuda amadya mbewa mitundu ina pakati pa anthu akuda omwe pali gulu lina ya mbewa ayi sitichita kuletsa kuti a chikamakolo timadya mbewa kapena sitidya mbewa ha. zakudya timalimbikitsa kuti anthu tizidya zambiri za chikhalidwe chathu eh? ndipo chakumwa tizimwe zimene makolo athu amamwa tizimwe mwadongosolo mowa suti umaletsedwa koma kumathidwa ngakhale nsembe koma kumwa mowa ndi kumakatukwana anthu kunsewu ndiye umunthu wali- Ndio wakanika munthu pamene. akanika pena ku- kumwera ndi ndalama ya ndiwo ana osadya kunyumba iwe wamwa mowa umunthu wavuta pamene. wawalakwisa wagwesa wagwesa umunthu wabwezesa umunthu mbuyo ndiye zinthu zizichitika ndi moderation kuti no usagonjese umunthu umunthu ukule ena amati pali mpingo wa aroni amati pali gule wamkulu ndiye pali ah, pali mpingo wa aroni ena amati ena pali- ati- ena ati ethiopia ehe ndi zosiyana ndi- ndi ndi zanuzi eh? nzosiyana chifukwa chakuti tinaona ngati anzathu a ethiopia amagwiritsabe ntchitoso baibulo ndiye kutibe akusakaniza uh, ifeyo tinganene kuti amene munati nawo limodzi ndi anyawo oh. ife agule aja ndi 100 percent ndikunena koma si ndife anyau ayi eh nanga si gule uja amakhala kuti ali pakati pa Achewa okha ndiye mwina munthu wokuti mwina ndi Myao walowa chimene cha makolo iyi nanga timuuza kuti kalowe gule Ayi. ayi koma ine nditakuuzani ndine mmang'anja Ah, koma ndisaname nditakhala ku Mchinji ukuku ndinasangasidwa ku- kukameta ndinakameta kugule wamkulu kugule wamkulu kuti mukamvetsetse kuti kumakhala chani ndikamvesese ndipo kufuna kukuwaonesa kuti zomwe ndikukumvani kuti ndi zabwinobwino izizi a gule wamkulu amanena kuti nyau ija ndi njira imodzi yose- yosonyezera mizimu yakumakolo kuona gule amatuluka kumanda etu ndi mizimu imene ija ndiye kunena zoti mizimu kuti imene. eh, eh. ndipo ife timene kuti ee teni tiku- kwa ifeyo tiku- kwa ife tikunena kuti ndi bwino kuti anthu akule ti- tisankhe kuti mzimu uzioneka bwanji m'malo mwakuti wina atiuza kuti mzimu umaoneka utavala zoyera uli ndi nkhope yoyera chabwino ife tikunena kuti mzimu ndi makanja ife kwa ife ndipo ndiye anyau aja ife timagwirizana nawo kwambiri ndipo tikunena kuti gule uja ndithu apitirire ndipo zisabwerere mbuyo sizoyipa zimene zija a united nation iwo anapanga adopt kuti gule ndi chimodzi cha chikhalidwe chokuti chisafe taganizani azungutu kufika kubwera kuno kuti chikhalidwe ichi nchabwino koma alipo amalawi ambirimbiri akuuzana kuti "Eh, zimenezi ayi sizabwino ukapolo wa maganizo uja ndikukuyankhani achimene cha makolo timagwirizana ndi agule kwambiri B- baibulo limanena kuti palibe ofika kwa atate osadzera kwa mwana wake yesu khristu inu zimenezi si- simukhulupirira yayi ifetu timakhulupirira kuti chipembedzo kudziko kuno sikuti ndi chikhristu chokha oh. ndiye sitingamanene kuti "Ah, kodi kuchikhristu Uko- amatani ndi amatani aa koma ma, anthu amene amaika pa magulu a yesu khristu um, mneneri muhammadi eh, ndi ndi ena ndi ena amene zipembedzo zina zimaona kuti ife timakhulupirira kuti amene ni mizimu ikuluikulu ku zipembedzo zimenezi ku mitundu imeneyo imene ili ngati kuno mbona kuno tili ndi mbonatu Mzimu waukulu kuti timapita ku Khulubvi ku Nsanje pa chaka kukathira nsembe. Mzimu umene si wa bambo anga ayi, koma ndi mzimu waukulu pakati pa anthu akuda kunoko. Ndiye pa mtundu uliwonse pamazuka anthu amene mizimu yawo imazakwera kukhala milungu. Ndi Yesu ali gulu limenelolo pakati pa mtundu wakewo. yesutu ankakana tungakhale kuchiza munthu wa mtundu wina kuti akumbu- ati mungu ali ayi ndinatumizidwa kwa ana a israeli ndi mtundu wake krishna pakati pa amwenye ahindu wabwinobwino confucius buda pakati pa machaina ndi mzimu waukulu kumene kukulemekezedwa kwa red indian muhamadi mtendere ukhale pa iye ulemu alemekezedwe anachita zazikulu pakati pa aluya kuwaziwisa kulumikizana ndi namalenga zabwinobwino pa mtundu umenewo komano pakati pano pa anthu akuda tili ndi mizimu yathu achina mbona bimbi chikang'ombe make wana mizimu so imeneyi tisainyozenso tiziitana so imeneyi kutilankhulira kwana malenga inuyo chikhalire mchipembedzo chimenechi mwaonako zinthu mukuyankhulana ndi milungu imene mukunenayi zinthu zikumachitika kwambiri zinthu ngati chani ya pajatu mwatero timi- mwa mwambi timati ku chikhristu testimony chimene chinachitikako sitilimbiki- sitikhulupirira kubwera poyera ndikumanena kuti ine tuli chathu chi- chinati mu- mizimu yange inandipangira zakuti zakuti mwina ndati palibe testimony ya izilipo palibe zambiri chimene chachitikako olo nsembeyo mwina mangopanga mankhwala okuti apapa tapanga akulu Iye khulubvi kubwera kudya, ayi, ayi. yakhalapo for 500 years akuti roughly 500 years akafukufuku anapita ma archaeologist ndikukafukula izo miphika yake kuyeza ndikupeza kuti iyi anthu kuti ankathira kodi anthu angamathire nsembe pamalo po zaka over mwina 100 ndikumapitirizabe zinthu zonse sakupindula ayi uyu anthu amapita kumatchalichiwo kumapindula kaya ndi kumzikiti ku- akumapindulako nkona akupitirako muchinthu chimene munthu aliyense akuona kuti akuchichita mona- muchikhristu momwe anthu amatuluka mumpingo kulowa wina ndikuti uwu akuona kuti sakupindulako akapindula kaya ndi zachuma no. kupindulatu sikufunika kukhale kuti mwina zozizwa zinake zichitike mmoyo mwanga ngakhale kukhala ndi unansi wabwino ndi anthu amchipembedzo changawo ndikumandithandiza ena anthu amapitirira kumpingo kuti azayimbiridwe nde inenso nditati kumakoloko ndingofuna anthu okuti mpingowo ndikadzamwalira mwina adzandiyimbire zabwinobwino koma ine ndithakuuzani kuti chiyachitike mwina chimenecho nde bambo anga atamwalira ndathirapo nsembe ndikubwera mzimu wa bambo anga ndikundiuza chinthu ine ndikuona kuti ii ndikuchita zinthu ndikuona kuti zinthu zikutheka mzimu umabwera bwanji mumamva kuti wabwera ayi maloto kulota ndikuona maloto oti osiyana ndi maloto awa aja achizolowezi maloto awa ndi osiyana kuwaona "Ih, za- ndi- mpaka ndipange chakuti chakuti chakuti ndikupanga zinthu zija ndikuona kuti zotsatira zake nzabwino kwa ineyo komano kuti tikhanga ti- tigwiritse ntchito zimene zimandichitikira ine ndikathira nsembe kukhala ngati zokopera wanthu achipembedzo changu ayi sitili choncho moti mukhoza kulimbikitsa anthu kuti alowe chipembedzo cha makolo achikuda tikulimbikisa anthu akuda kuti abwerere ku chipembedzo chawo. Izozo zimene akupangazo si zawo, tingowalimbikisa kuti achikhalidwe. Koma ngati afuna kumazipanga, mwina azingozipanga for ali kuli mapindu ena. Ah, komanso iwowo mwina akapembedza kwa mulungu wa enawo amene Eya. kunena mwina zimachitika Ngati zikuchitika. because i think the bottom line is Eya. ngati ndadwala Eh. ndiye ndikufuna ndisapite kuchipatala Eya. kaya ndikapempherera kwa muhamadi Muhammad, eh. kaya ndi kwa yesu Eh. kaya ndi kwa mbona Ndikutheka. koma nditapita kumene akunkuloza zatheka ine ndingakamira Eya, atameneyo eya. ndipo akhalebe konko ngati zikuwayendera koma asalole chipembedzocho kumanyoza azigogo awo kuti ndi ziwanda oho chifukwa zipembedzozo zi- chimodzi chi- atakhala komweko komano mizimu ya makolo onse azilemekezabe nzabwinobwino koma zokuti mpaka mzimu wagogo wabwera ku maloto aziti chiwanda chimenechi zoyipa zimenezi satana tikuona ngati kumeneko ndi kunyoza usanyoze agogo ako amayi ako amene anakulera ife nkhani yathu ndi imeneyi koma tikuwalimbikisa kuti anthu akuda zingakhale bwino abwerere ku zawo muli ndi mwana ndili ndi ana atatu osatinso mmodzi Moti- akazi awiri wamamuna mmodzi oo ndimayesa mukuti muli ndi akazi awiri ayi ndili ndi ana Ah, mkazi akazi. mmodzi Okay. O, ndinakwatira mkazi mmodzi chino chamakolotu sichiletsa mitala oo Eh, chimalola kuti munthu utha kukwatira awiri atatu koma sikutinso kukwatira mmodzinso ndi mulandu ayi sikuti chimanena kuti aliyense akwatira awiri awiri Oh. ndi chisankho Oh, Eh, mmene asankhira. ndiye ngati ndinasankha kuti ayi mmodzi ndikwatira mmodzi koma akundikwatira mutafuna kukwatira awiri kapena atatu kumpingo Ayi, wandithamangisa ndi mmene mwaonera. koma ineyo ndi mmene mukuziwa zamapezedwe azachuma chani Umadziwa kuti ine ndi- ndikhoza kukwanitsa mmodzi. ndili ndi udindo wambiri kuchipembezo kuno nde kuti ndikhale zamabanja ambiri zindichulutsa zochita ine ndifuna ntchito yanga yambiri ikhale ku- kubwezetsa chipembezochi moti anawa mukuwakulitsa mu chipembedzo chimenechi Aku- akuleredwa muchipembezo chimenechi mwana wanga tsiku linalake anandiyitana aphunzitsi ake kuti inu ati mwana wanu chipembedzo chanu mchamakolo ndati ndi chani talongosolani chifukwa amatiuza zoti inetu sindimayimba nawo amamuyimbisa nyimbo zazipembezo zinazi ndi anakana mwana wanga kuti ayi ine sindingayimbe nawo zimenezo ndine wamakolo nde anadabwa nkundiyitana ndati ayi Eh, nanga ndi mmene zili. mwana wachisilamu mungamamuyimbise za yesu Za- za Chikhristu. ali ayi nanga mwana wachi kristu mungamamuimbise kulimba za za cheni Sisi ali ayi ndati ndi chimodzimodzi wangayunso ndi wachoncho Saimba nazo zimenezo. nde monga anena kuti ah kuti nanga ana amakhala bwino bwino hey ana anzeru bwino bwino mwana wanga womaliza akuchita kudabwisa anthu sanayambe sukulu koma amawerenga pano oh sukulu yongophunzitsa ndi anzaketu pakhomo moyo pomaphunzitsana mpaka akumawerenga Ndizoona kuti akukula bwinobwino ngati mwana wa m'China akakhala ku Chibuda kapena mwana wa m'Japanese akakhala mu Chishinto, eh, mwana wa Mmwenye akakhala ku Chihindu, mwananso wa makolo ah, akukula ndithu mu chipembedzo cha makolo. mowa mumamwa Ndimamwa ndithu kwambiri. fodya mmasuta Ayi, fodya. fodya wamkulu munasutako koma paja pano munapanga za- za- Eh, za- za- za- ndidasutapotu. Eh. Eh, kwambiri. panopo mmasutabe Ayi. bwa ndinaphunzira phunziro linalake kwa oyimba wina waku jamaica anabwera ku malawi kuno amati ibo cooper ibo cooper michael ibo cooper. e, anali wa third world yes yes ndi mkulu amene iye- chi- auka- chikwa- ankafunsidwa so inu mumasuta ndi anati ayi ndinkasuta nthawi ina koma ndinasiya ndi anamfunsa kuti munasiya chifukwa chani ndi anayankha kuti lungs were not meant for smoke ndi zinandigwira mtima kwambiri Oh, yeah. mapapo Eh. sanapangiremo kuti muziro muzilowa utsi. utsi nditakhala pansi naona chinthu chanzeru kwambiri nde nane nayendanso njira imeneyi tikuyandikira kumapeto kwa program yathu i've got a set of questions which i'd like to ask you to which you can only answer yes or no i've already asked you some of them but i still want to hear you say yes or no but first you have to tell me your full name what's your full name chifuno chifundo mlambe do you have any tattoos no i don't have do you have any piercings no do you have children yes have you ever shot a gun

Yes, of course. Have you broken someone's heart? Yes. Have you had a crush on someone? Yes. I think we end it there. It's been a pleasure talking to you. Thank you. Tathokoza kwambiri. Ndi pamene tamalizira pulogalamu yathu ya lero kucheza ndi uh, mneneri wa chipembedzo cha makolo achikuda Chifuno Chifundo Mlambe koma nyimbo yathu yomaliza tinali tisanasankhe timalize ndi nyimbo yanji